Nkeji ole na ole ka o jiri gafee elekere asaa nke abalị. Gere akụkọ ahụike ndị a. Tupu anyị agaa n'iru, gere ọkpụrụkpụ isiokwu ndị anyị ji mere akụkọ. Taa anyị ga-akọwara gị maka ọbara mgbali elu, ihe ọ pụtara na ụzọ a ga-esi gbochie ya bụ ọrịa. Akụkọ ọzọ ị ga-anụ bụ maka ahụike na ihe ọ pụtara. Okwu na-eso akụkọ bụ maka mkpa ọ dị mmadụ inyocha ahụ ya kwa mgbe kwa mgbe na ụlọ ọgwụ bekee. Ị gachala ma bata gị onye Igbo na-ege ntị. Ọkọ akụkọ ahụike nke taa bụ m, Charles Chukwujekwu Ogalagu. Ngwa tọọ ntị n'ala ka ị nụrụ akụkọ ahụ ka ọ ha n'uju. Ọbara mgbali elu bụ ọnọdụ ahụike juru ebe niile ma bụrụkwa ihe ize ndụ nke na-emetụta ọtụtụ nde mmadụ na ụwa niile. Ọ bụ nnukwu ihe ize ndụ maka na mgbe ụfọdụ, ọ na-ebute ọrịa ndị ọzọ dị iche iche dị ka ọrịa obi bụ heart failure n'asụsụ Bekee. Ọ na-ebutekwa ọrịa mkpọnwụ ahụ bụ stroke makwa ọrịa kidney. Ọrịa a bụ ọrịa na-emetụta akwara n'ahụ mmadụ. A na-asị na mmadụ nwere ọbara mgbali elu mgbe ikike nke ọbara na-akwagide na mgbidi akwara onye ahụ na-adị elu mgbe niile. N'ihi nke a, obi onye ahụ ga na-agbasi mbọ ike ịgbapụta ọbara. Nke a nwere ike ime ka ike gwụ obi onye ahụ ọsịsọ. Ọtụtụ ihe dị iche iche nke na-ebute ọrịa ọbara mgbali elu gụnyere inwe oke ahụ, emegharịghị ahụ maọbụ ịnọkarị otu ebe, iri nri sodium dị elu dịka iri oke unu, nka, ụfọdụ ndị okenye karịgoro afọ iri anọ na-enwekarị ọbara mgbali elu, oke echiche nke anaghị akwụsị akwụsị. ọrịa shuga bụ diabetes, ịṅụ oke mmanya na-aba n'anya, ịṅụ sịga nakwa ịkpọ ụtaba nwere ike ibute ọbara mgbali elu. Ihe ndị ọzọ nwere ike ibute ọbara mgbali elu gụnyere nsogbu ihi ụra, ọrịa kidney, ihe a na-eri eri gụnyere nnukwu shuga, Anụ abụba juru eju, ihe metụtara akụ na ụba dị ka ịtụfu nnukwu ego makwa ihe ndị ọzọ dị iche iche. N'otu aka ahụ, mgbe ụfọdụ, o nweghịkwa ihe ngosi na-apụta n'ahụ ọtụtụ ndị nwere ọbara mgbali elu, ya mere e jiri kpọọ ya bụ ọrịa ogbu na nwayọọ. N'agbanyeghị nke a, ụfọdụ ihe mgbaama na-apụta Ahụ ndị nwere ọbara mgbali elu gụnyere isi ọwụwa, ọgbụgbọ, ike ọgwụgwụ, ihu abụọ nakwa ihe ndị ọzọ dị iche iche. Nchọpụta ọbara mgbali elu ọsịsọ ga-eme ka e gbochie ihe ọghọm na-eso ya bụ ọrịa. Ya mere, ọ na-adị mma ka mmadụ na-aga ụlọọgwụ bekee kwa mgbe kwa mgbe maka inyocha otu ọbara ya si awụgharị n'akwara anụ ya. Cheta, ọbara mgbali elu nwere ike inye gị ọrịa ọkụkụ afọ nke obi n'ala bụ heart failure n'asụsụ sụpịrị sụpịrị. O nwekwara ike ibutere gị ọrịa stroke makwa ọrịa kidney ọ bụrụ na i lebaghị ya anya. Ahụike dịka otu mbaụwa na-ahụ maka ahụike bụ WHO n'aha ịchafụ siri kọwaa ya, bụ ọnọdụ ịdị mma nke anụ ahụ, nke uche na nke ọha mmadụ, ọ bụghị naanị na enweghị ọrịa maọbụ adịghị ike. Inwe ezi ahụ ike abụghị na mmadụ enweghị ọrịa ma ọ bụ adịghị ike, kama ọ bụ mmadụ inwe ezi ahụ ike nke anụ ahụ, nke pụtara na anụ ahụ onye ahụ na-arụ ọrụ ka o kwesịrị. Ọ bụ mmadụ inwe ahụ ike nke uche bụ emotional health na asụsụ Bekee. Ọ bụkwa mmadụ inwe ahụ ike nke mmụọ bụ spiritual health. Inwe ezi ahụike bụ otu n'ime ihe na-echere ala anyị bụ Naijiria aka mgba. N'agbanyeghị nke a, inwe ezi ahụike n'ala anyị, mmadụ ọbụla na gọọmenti nwere ọtụtụ ọrụ na ime ya. N'otu aka ahụ, ọ bụrụ na mmadụ ọbụla chọrọ ịgbasi ike nke anụ ahụ, onye ahụ kwesịrị ị na-eri nri kwesịrị ekwesị, Ị na-aṅụ mmiri dị ọcha opekata mpe iko asaa ma ọ bụ iri kwa ụbọchị. Ị na-emegharị ahụ oge niile. Ị na-ehi ụra opekata mpe awa asaa kwa ụbọchị. Maka ịgbasi ike nke uche, i kwesịrị ịkwụsịlata otu i si echekasị ahụ ma chọọ enyemaka ọkachamara mgbe o kwesịrị. Gọọmentị n'aka nke ya kwesịrị iwu ma dozie ụlọ ọgwụ n'ime obodo dị iche iche. Ha kwesịkwara iwedata ọnụ ego e ji agwọ mmadụ na ụlọ ọgwụ. Gọọmentị kwesịkwara ị na-achịkọba ihe omume ebe a ga-agwa ndị mmadụ maka ahụike ha. N'agbanyeghị nke a, ọtụtụ ndụ ndị mmadụ na-ebi nke nwere ike imetụta ahụike ha gụnyere ịṅụ oke mmanya na-aba n'anya, ịṅụ sịga, emegharị ahụ, iri oke nri, ịṅụ ihe ọtọ bịrịbịrị mgbe niile, eletaghị onwe onye anya site na ịsa ahụ mgbe o kwesịrị, ọrụ mgbu, ma ihe ndị ọzọ dị iche iche. Okwu na-eso akụkọ ị ga-anụ bụ maka mkpa ọ dị mmadụ inyocha ahụ ya kwa mgbe kwa mgbe na ụlọ ọgwụ bekee. Agwala ụmụ mmadụ ka ha biko dododo na-aga ụlọ ọgwụ bekee maka inyocha ahụ ha ọkachasị mgbe ha hụtara ọbụnadị mgbanwe dị ntakịrị na otu ahụ ha si arụbu ọrụ na mbụ. Ọ bụ onye ọbịa n'ihe omume 60 Minutes nke ụlọ ọrụ anyị chịkọbara nke isiokwu ya na asụsụ Bekee bụ The Importance of Early Presentation to Hospital During Disease Condition kwupụtara nke a. Nwa mmadụ ahụ aha ya bụ Maazị Elom Izuchukwu kwupụtara na ọtụtụ ọrịa na-egbu ndị mmadụ n'ala anyị bụ Naịjirịa na-ebidokarị site na inye onye ahụ ihe mgbaama dị ntakịrị nke a na-asị na o nweghị ihe ọ ga-eme. Ka o si dị, ọtụtụ mgbaama ndị a nwere ike ịga n'ihu ma metụta akụkụ ahụ ndị ọzọ dị mkpa na ndụ mmadụ ma ọ bụrụ na e lebaghị ya anya. N'otu aka ahụ, ọtụtụ mgbaama ndị mmadụ na-elegharị anya nke na-egosi nnukwu nsogbu ahụike gụnyere, ụkwara, ịnyụ mamịrị mgbe niile mgbe niile, ihu ịza aza ọkachasị na mgbe mmadụ bilitere na ụra n'isi ụtụtụ, ahụ ọkụ, ụkwụ mgbu, ahụ mgbu mgbe niile mgbe niile, ịnyụ mamịrị ugboro ise karịa n'abalị, akpịrị ịkpọ nkụ nke na-ebutekarị ịṅụ mmiri kwa mgbe kwa mgbe, ma ihe ndị ọzọ dị iche iche. Nwa amadi ahụ sọrọ ngọngọ n'otu ndị mmadụ si anwụ site na elebaghị ahụike ha anya ma dụọ ọdụ ka onye ọbụla ṅomie ịga n'ụlọ ọgwụ dibịa bekee maka inyocha ahụ ya mgbe niile n'ihi na a ghara akụ ahụike kpaa akụ onye iro erie ya. Cheta na ọ bụ ụlọọrụ anyị Your Health First TV ka akụkọ ahụike ndị anyị nụrụ si bịara gị. Maka ozi na ntụnye oke gị maọbụ inweta ndụmọdụ pụrụ iche gbasara ahụike gị, detara anyị ozi gị sọsọ na WhatsApp site na akara ekwentị ndị a 090 182 62823 maọbụ 081 09 48 55 70. na aha ndị dere ma chịkọba akụkọ ahụike nke ị nụrụ, ka mụ onwe m bụ Charles Chukwujekwu ji asị gị, gbaa mbọ leta onwe gị anya n'ihi na ntaramahụhụ na-eso ọrịa abịa na-ebu ibu. Ka emesienụ.